48 Rules of Power ndi bukhu la ku America analemba Robert Greene. Mukapeza nthawi mukawerenge bukhu limeneli. Litatuluka 1999 linagulitsidwa ngati tomato 1.2 million copies. Uthenga ofunikira mu 48 Rules of Power umanena kuti osalola anthu okuyandikira kukhala ndi mphamvu zochuluka akutanthauza atsogoleri there is one president at a time ku kenya president mwai kibaki ndi raila odinga anapanga boma 2008 mkanthawi kochepa tinaona mapresident awiri mboma limodzi gachauya

Guinea Conakry, Alpha Conde president anamukhulupirira Dumbuya, anamukweza udindo to become a trusted comrade. Koma 2021 ndi yemweyu anamulanda boma. Mwachidule ndikuwuzeni kuti politics is power management. Pa chisankho timasankha president, timapasa mphamvu kuposa aliyense mdziko. solar system kuli dzuwa limodzi one president at a time ali kuti chimwendo inu mungoti aphika mkaiwa kwawo ali kuti chakwera wabwerera kukalalikira mmisika nkhani yatha taona posachedwa malawi electoral commission kukuchitika chibwana 2020 chifundo kachali ndi amene analengeza kuti dr lazarus chakwera wawina chisankho anthu anamuyamikira kuti chifundo kachali akuyendesa bwino chisankho free and fair achakwera anamuchotsa ndikuyikapo mwana wa john tembo kunali executive order kuchokera kwa chakwera anasamusa malawi electoral commission kuchoka ku blantyre kupita ku lilongwe chifundo kachali sanachite matukutuku lero profesa peter mutharika president wa dziko la malawi wapereka executive order kuti malawi electoral commission ichoke ku lilongwe ipite ku blantyre mwana wa john tembo akuchita matukutuku ngati kuti president ndiyeyo anzako mbuyomu chifundo kachali ndi jaji ngati iweyo chakwera atapereka executive order kuti malawi electoral commission ipite ku lilongwe sanachite matukutuku lero profesa peter mutharika president wa dziko la malawi walamula kuti malawi electoral commission ichoke ku lilongwe ipite ku blantyre akuchita matukutuku In addition, Andrew Mpesi 2019 anali personal assistant wa Chakwera. Andrew Mpesi wochokera ku Ntchisi anali personal assistant wa Chakwera, analemba nawo manifesto ya Chakwera high five. 2020 atawina chisankho Lazarus Chakwera anamusankha Mpesi kukhala chief election officer ku malawi electoral commission iyeyu mogwirizana ndi chakwera anasamusa MEC office headquarters kuchoka ku blantyre kupita ku lilongwe lero profesa wamuuza kunena kuti MEC ibwere ku blantyre akupita ku court kukatenga injunction komatu munthu ameneyu february 2026 anamangidwa ndi apolisi chifukwa anaba galimoto ya boma ndi kukapereka kuchibwenzi ndikunena pano ali pa belo ya 800,000 passport anamulanda akuopa kuti akhoza kuthawa so the guy was arrested ataphwanya lamulo koma chairman wa malawi electoral commission Annabel sakumuchotsa ntchito kuti ampange suspend zukanika tinaona pamene malawi congress imatenga boma anamanga anthu ambirimbiri a dpp pa zifukwa zosadziwika anawachotsa ntchito osawapasa magratuity lero andrew mpesi wamangidwa chifukwa anaba galimoto ya boma kutenga galimoto yaboma mafuta aboma ndikumpasa mkazi wake tichotsa
tichotsa zimenezo
ndiye kukubwera andrew mpesi uyu amene anaba galimoto galimoto yaboma komanso anali personal assistant wa chakwera 2019 analemba nawo chakwera high five ndi wa malawi congress party inu mukudziwa kuti pa 6 september zitangodziwika kuti APM wawina ameneyu amapanga mamitingi ndi chimwendo banda kuti abe chisankho sitikuyiwalatu amalawi nde lero asatizunguze mutu mcp is out of the government and moreover timafuna tiwafunse mayi Annabel iwowo ngati jaji odziwa malamulo akudziwa kuti andrew mpesi mbava yachabechabe imene inaba galimoto ya boma sakumuchotsa ntchito m'malo mwake akugwirizana kuti akhalebe ku Lilongwe akuti ayi malawi electoral commission sikusamuka kuno ikhale konkuno chikhalirecho lazarus chakwera anachotsa malawi electoral commission ku blantyre ndikupitisa ku Lilongwe ndiye chikuvuta ndichani kuti ibwerere ku Blantyre one president at a time mukayang'ana kumwamba uku ku solar system kuli dzuwa limodzi sitimaona dzuwa ziwiri kapena dzuwa zitatu kuli dzuwa limodzi there is one sun in the solar system zimenezo mukanakhala mukudziwa there is one sun in the solar system and there is one president at a time tikasankha president 2020 tinasankha president lazarus analamulira dziko lino mwauve kwambiri kupha anthu but he was the president we respect him nthawi yake inatha mgwirizano umenewu ndi wa zaka 10 ndipo dr chakwera ndi ine tigwapotana kuti wina akhale president zaka 5 Kenako winanso akhale president zaka 5. Pomaliza timafuna tiwadziwitse bambo Mpesi afune asafune Malawi Electoral Commission ikubwerera ku Blantyre mmene achitira Chakwera kuchotsa Malawi Electoral Commission kuipititsa ku Lilongwe. APM akuchita chimodzimodzi with that executive order kuibwezeretsa ku Blantyre. Lazarus Chakwera ndi munthu wamba. is a useless man musavutike zimene mukukambirana kuseri kuti ayi musalole kuti meki ibwerere ku Blantyre timafuna tikufunseni malawi electoral commission inali ku lilongwe ndi smartmatic munawina chisankho the answer is no so mukuganiza kuti meki ikakhala ku lilongwe inu mudzawina chisankho 2030 zosatheka zimenezo nthawi ya chakwera inatha and let me go back to history theodore roosevelt adalamulira america matemu awiri 1901 up to 1908 president wa dziko la america adali theodore roosevelt adabweranso from retirement 1912 kufuna upresident anadzichotsera ulemu chifukwa analuza kutukwanidwa komanso anawononga chipani cha republican lazarus chakwera analuza pa 16 september amalawi samamufuna even malawi congress party mukugawanikana so chakwera akhala ngati theodore roosevelt chifukwa iyeyu akufuna kudzikakamiza 2030 kuti ayimenso malawi congress igawanikana same like what happened with republican party in 1912 ku america martin buren adalamulira one term anamuchotsa 1841 he was the worst president ngati chakwera there was economic crisis miliri yosatha mu nthawi ya martin buren tazionanso nthawi ya chakwera kunali miliri ya cyclone kunali njala miliri ya chitedze komanso kusowa kwa mafuta so martin buren was one term president same like chakwera atamuchotsa 1841 anayimiranso 1844 analuza kenaka anayeseranso 1848 analuza kuzichosera ulemu kupanda manyazi lazarus chakwera akufuna kukhala ngati martin buren amalawi sakumfuna nkhani yachidziwikire 1 anapha sadiki mia 2 anapha saulos chilima amalawi amachachitedze mdzikomo kunali mavuto a zachuma purezidenti wonama pa podiyamu munthu kumanama the first president in the history of the world kunama ku parliament munaona kuti president wa dziko president wa dziko ndikumanama musona munaona kuti zimenezo chakwera is the first president in the history of the world kunama musona
Ali kuti chimwendo inu mungoti aphika mgaiwa kwawo ali kuti chakwera wabwerera kukalalikira m'misika nkhani yatha